anyị wetakwara unu isiokwu ahụ nke anyị mere ụnyaahụ nke ahụ m gwara unu bụ anyị mere bụ iwetara unu mkpụrụ okwu igbo na ihe a na-akpọ ya n'asụsụ bekee ọtụtụ mkpụrụ okwu ka anyị ma n'asụsụ bekee mana anyị amaghị ihe a na-akpọ ya n'asụsụ igbo anyị wetara unu ya anyị wetakwara unu ka a na-ewetara unu ya na-aga maka na achọrọ m ka onye ọbụla bụ onye Igbo mara ọtụtụ ihe ndị ahụ mkpụrụ okwu ndị ahụ ọ ma n'asụsụ bekee ihe a na-akpọ ya n'asụsụ Igbo. ọ dị ọtụtụ ihe m ga-eweta unu. ọtụtụ ihe mana sọ otu otu nkwado ihe m chọrọ ka ị na-enye m bụ ịhụ na mgbe ọbụla ị hụrụ ihe onye ihe video a na ihe social media Facebook ma ọkwanụ YouTube kee ihe m chọrọ ka ị mere m like share and comment share and comment ka ndị Igbo ndị nọ ma ọ bụ n'ụzọ ije ka ha nọ n'ụlọ n'ụzọ ije ka ha mata ihe ndị a maka na oge ọ bara oke uru ịhụ na ị ga-amata asụsụ Igbo nke ọma ngwa ka anyị lee anya n'ụgbọ odee anyị anụ kee ihe a na-akpọ anụ n'asụsụ bekee meat anụ meat enwe monkey enwe monkey ọtụtụ n'ime anyị ma na a na-akpọ ya monkey monkey mana ha amaghị na a na-akpọ ya enwe n'asụsụ Igbo ego money ego money enyi elephant enyi elephant osisi tree osisi tree ntị ear ntị ear iwe anger anger ụba wealth ụba wealth agụ iyi agụ iyi crocodile ị maara na a na-akpọ crocodile agụ iyi mba ị nụrụ ya agụ iyi crocodile nnụnụ bird tebụlụ table tebụlụ table tebụlụ table tebụlụ table i nwere ike na-asị kee ihe mere o ji wụrụkwa na nsụpe ya gbanwere e nwere okwu ndị e bitere ebite n'asụsụ Igbo ha enweghị ntụgharị ha otu e si ede ha iche n'asụsụ Igbo mana e nwee otu a na-esi akpọpụta ha mana nsupe ya ga-agbanwe dịka ọmụmatụ nke tebụl tebụl ihe ọzọ dịkwa ka ya bụ bọọlụ bọọlụ okay lee ọmụmatụ nke iri na abụọ ire tongue ire tongue ire tongue ọnya trap ọnya trap okay lee ọmụmatụ nke iri na atọ na m mafere ya gaa na nke iri na anọ imi nose imi nose ọnya trap ekete gịnị bụ ekete basket ị hụla ọmụmaatụ ndị nke a ọkwa nke anyị wetara unu n'izuụka i lee anya anyị mụrụ isiokwu dị ka isiokwu abụọ ma ọ bụ atọ n'izu ụka otu a ka ọ ga-adịkwa n'izu ụka ọzọ na-abịa maka na ọ dị ọtụtụ ihe m kwesịrị ịna-akụziri unu chetakwa na m gwara unu m ga-akụziri unu ilu kụziri unu akpaalaokwu na mpụtara ya na nghọta ihe ọ pụtara ọ gwụla ka oke a ka ọ ha m n'ọnụ dịka nwaada oziọma na-ewetara unu Nkụzi ọmụmụ asụsụ Igbo a na-agba mbọ ka ị na-esonyere m ịhụ na ị mere ka asụsụ Igbo ghara ifu n'agbụrụ anyị. N'aka anyị, ọ gaghị anyụ ka ọkụ kama anyị ga-akwadosi ya ike. Ndewo.